Moni, ndine Jack. Nkhani ya lero ikutitengera ku New York, ku Big Apple. Koma nkhani yake ndi yosiyana ndi nkhani zomwe ndimakonda kukamba nthawi zonse. Iyi ndi yosiyana kwambiri. Ndiye tisanayambe, tatengani chakumwa ndi chomwera, kaya ndowe, kaya maungu, mtedza, chimene chili pafupicho. Ngati palibe chilichonse, tiyeni timwere madzi. Bwerani ticheze. Ndikhulupirira anthu ambiri akuidziwa nkhani yomwe inachitika pa 9/11 kapena nditi pa 9 September 2001 im- pamene anthu achiwembu anapita anaphulitsa ma building awiri ma twin towers aku america anagwiritsa ntchito anaba ndege anachita hijack ndege nkuzigwiritsa ntchito ndegezo ngati zida zophulisira ma twin towers ma twin towers anali ngati ndinene kuti chonyadira chomwe cha america chinali world trade center anali ma building onena kuti anali ndi ma floor 110 building onse awiri anali ndi ma floor 110 munali ma company amphamvu akuluakulu zinali chinthu chonena kuti amachinyadirira kwambiri mu 1993 anthu achiwembu anayeseranso kuphulisa koma anakanika chifukwa chonena kuti anaphulisa pa ground level ndi building siinagwe imene ankafunira koma kukhala ngati kuti anagwiritsa ntchito nzeru za pamenepopo kuti azindikire kuti next time tizakwere mmwamba mmene mukudziwira anaba ndege za ku america komweko za ma passengers ndikuzitembenuza ndege zina zimapita kuti zikaphulise ku intelligence yawo ya ku pentagon pamene ndege ina imapita kuti ikaphulise ku washington ku white house imene sinakafike yaku pentagon inakafika komanso ndege ziwiri zomwe zinabwera ku world trade center zinafika ndipo zinaphulisa north tower ndi south tower and zomwe zinachitika zonena kuti anthu amene anatenga ndegezo anagwiritsa ntchito osati ndege yokha komanso amadalira fuel kunena kuti fuel amene ali mu ndegeyo ndege ikaphulisa payaka moto fyuwelo yenseyo atayikira mu buildingimo ndipo fyuwelo uja apangisa kuti iyakenso kwambiri ndipo ndi mphamvu ndipo mmene itayakire ipangisa kuti zitsulozo zizinyenyeka ndithu ndipo zikanyenyeka igwa zinali zonena kuti anakhala kuti ayiwerenga kwambiri eti chiwembu chake chinali cha mtengo wapatali choopsa kwambiri chimene anapanga mmene mukuziwira ndipo panamwalira anthu 2996 zinali zoti kumapita anthu kuti afaya kuti akathandize koma afaya ambiri amapezeka kuti akuphedwa ndi anthu odumpha nangasi muganizire kunena kuti building ya mafloor 110 ngakhale mafloor atakhala 15 munthu kudumpha kapena kugwa pa floor number 15 anthu amafa ndithu ndiye muganizire mafloor 110 ndiye inakamenya cha mma 70 chakuti floor pomwe pajapo muone kuti muli anthu kusonyeza kuti aliyense amene anali mmwamba mwa ma floor amenewowo analibe chance komanso anthu amene anali ma floor oyandikana analibe chance zinali zizo moto wake osakhala bwino edi nde ma- amakhala kuti akakhala trapped mkati muja chifukwa choti muli chimoto athawira kuti palibe njira ina iliyonse palibe sangapitenso kulikonse kwangokhala moto okhaokha kosala ndi panja panjapo window munthu uli floor number 70 nde utani ndi anthu amasankha pamakhala chisankho choopsa kwambiri kuti ndilowe ndipse kapena ndingodumpha nde anthu amadumpha amatchedwa majumpers kapena ma falling men and amangodumpha kuti basi imfa kusankha une kuti kuli bwino ndidumphe kusiyana kuti ndiyake moto nde speed yamene anthu aja amagwa aja ndi weight yawo imakhala yamphamvu kwambiri imakhala kunena kuti akakamumenya munthu wina kuti akudutsa kapena akuthawa pansi paja onse amafa imakhala ngati wagendedwa ndi chinthu cholemera kwambiri komanso osati kungofa chabe amene akugwawo amati akafika pansi amanyenyekeratu komanso akamugwera munthu woti amafuna kuthawa nayenso amanyenyeka that's how powerful kapena nditi strong weight ndi force yomwe amagwera inalili ndipo anachotsa pa intaneti sipamaloledwa kukhala chithunzi cha wina aliyense amene anagwa chifukwa choti imangokhala kuti anthu ngofika pansi kunyenyekeratu nde anachotsa zithunzi zonse zinali zosaloledwa kuopsa kwake kunali choncho eti komanso kuti mumvetsetse distance ya kwa amene amagwawo kapena amene amadumpha amene amadumpha zimatengera 10 seconds kuchoka pamene adumphira kufika pansi ndi ulendo wautali kwambiri 10 seconds munthu kumagwa koma speed yomwe amagwera sinali enough kunena kuti akomokere m'malere asanafike pansi amapezeka kuti akamafika pansi amakhala kuti akadali m'maso nde anthu akuidziwa nkhani ya, ya pa 911 mmene inayendera komanso kodi mukudziwa kunena kuti pakati pa ma twin towers apa panali hotel amayitchula kuti world trade center hotel inali yayimfupi inali pakatikati ndipo hotel imeneyo inawonongekanso koopsa chifukwa cha impact ya kugwa kwa mabuilding awiriwo nde zinagwa zinazo zinagwera pamwamba pa Marriott Hotel nayonso inatani inaonongeka moti kuli ma documentary ambirimbiri a World Trade Center Hotel nayonso mmene inaonongekera ndi anthu amene anali mkati mmenemomo mzimayi uyu dzina lake ndi Tanya Head. Tanya Head anabadwa 1973. Zitachitika zonsezi za World Trade Center anthu osiyanasiyana amene anavulala ena anatani amene anali ma families awo oti anamwalira ena oti anapulumuka eti une oti ena mwazidziwa zazonena kuti ukupita ku ntchito tsiku limenelo wachedwa kunkufika chochedwa ku ntchito kupeza kuti wapulumuka kuti zinthu zija zazachitika iweyo fa choti unachedwa ku ntchito suna- sunavulale nawo nkumakangonerera mmene anthu ena onse amatani amaonerera nde mafamilies ama survivors plus ma survivors anthu amene anali pafupi anapang- anayamba kupanga ma group eti ma support group kuti azithandizana azilimbikitsana chifukwa choti zinali zoopsa kwambiri komanso anthu amatha kumapanga donate kuwathandiza kuti achite go through zinthu zambirimbiri ma counseling chani Tanya Head nayenso anatsegula group yake ya ma survivors chifukwa choti iye anafotokoza nkhani yake iye mmene anachitira survive. Tanya anafotokoza onena kuti anali mu floor number 78 ndege ija itazaphulisa kunayaka chimoto nde iye anagwirira moto mkonowu nde anapsa pamene paja kuona kuti panalibe kothawira kuona anthu amene akupsera ena akudumpha anthu akufa pamene paja iye uja anangofika popanga give up nkugwa pansi koma anangodabwa pangotulukira munthu mzibambo dzina lake Welles Welles uja anangofika anavala red bandana ana- anali ndi chinthu china chake anamukapiza kumupeza kuti wamupulumutsa pamene pajapa kumuzimisa moto uja anangopsa mkonowu nkutani nkupeza kuti anamuthandiza kuti mpakana atsike mpakana Tanya anatani anatuluka Tanya anali akuopa kudandaula kunena kuti nanga mamuna wanga Tanya nthawi imeneyoyo anali ali pa chinkhoswe atapanga engage amayembekezera zoti apanga ukwati ndi mamuna wina dzina lake Dave amangomutcha kuti Big Dave samantchula surname yake anali mu tower ina ija nde iye uja amangoti ii basi kungopempherera kuti bola ngati Dave watani Dave wapulumuka anatuluka pamene paja anachita survive sanakhulupirire kuti mpakana wapulumuka tsoka ilo anamva zoti ndani Welles uja anamwalira koma kunatchuka kuti Welles uja anapulumutsa anthu ambiri sanali yekha and Welles anali ndi zaka 24 pa nthawi imeneyoyo anavala the red bandana aliyense amamutcha kuti the man in the red bandana mpaka anatchuka kusanduka ngati hero wapa 911 chifukwa cha mmene anapulumutsira anthu tsiku limenelo koma tsoka ilo sanapulumuke iye anapulumutsa anthu koma sanapulumuke nde Tanya uja atatuluka atapulumuka chonchija anakhala kuyembekezera kudikirira kuti mamuna wake uja munthu anali akuti akuyembekezera kuti apanga ukwati mtima wake wonse unali kuti amuna anga anapezeka kuti tsoka ilo Dave Big Dave anatani nayenso anamwalira tower itatani tower itagwa nde anali okhumudwa kwambiri eti nde amafotokoza nkhani yakeyo nkupezeka kuti basi anapanga support group nde panalinso support group ina amaiti 911 Survivors Network anamupanga contact atamva nkhani yakeyo kunena kuti "Ah, nkhani yakeyo ndi yokhudza kwambiri iye uja nkunena kuti "Ah, ndili ndi support group koma tiyeni tiphatikizeni ma support group nkupanga chipa- support group chachikulu koma ndi mmene amatsogolerera Tanya anali otsogolera anali olimbikira akamafotokoza nkhani yake yochita kukhudza kunena kuti koma mzimayi uyu wakumana ndi zoopsa tonse takumana ndi zoopsa koma iyeyu you know, ma media amabwera kuzakumana naye mainterview pa tv kukhala nkhani yotchuka yomvesa chisoni kwambiri kuti mzimayi wakumana ndi zotani zoopsa mpakana anamusankha kukhala president wa 911 survivors network komanso anamusankha kukhala director ndi kumachitidwa donate drama chani iyeso amathandiza nawo amachita nawo donate drama atamanga kumene ground zero anthu akafuna kuti akaone basi kukapereka ulemu pamene anafera anthu iye uja amatenga anthu aja amatsogolera basi aliyense amafuna kukumana ndi Tanya basi anali munthu wokhudza mtima kwambiri akaona malo aja iye uja azafotokozera zonse zomwe akumana nazo zina amachita kunena kuti "Ah, ine sindingathe sindingakwanise kufotokoza zoopsa zina zomwe ndaona anthu zomwe zinawachitikira pa tsiku limenelolo ndipo aliyense amamumvesesa and tanya anauza anthu kunena kuti anaphunzira ku harvard university komanso university ina komwe anatenga ma, ma qualifications yake komanso amagwira ntchito kampani ina yake mu world trade center mo nthawi imene zinaphulikira nde imeneyi inali 2003 kenako 2007 a new york times newspaper anafuna kuti apange documentary yo yopanga commemorate kuperekanso ulemu kuwa- kuwaonesa chikondi anthu amene anachita survive nde anaona kuti munthu wabwino kuti tinchite contact ndi ndani ndi tanya malinga ndi nkhani yake ndi zonse zomwe anakumana nazo ndi anamuimbira foni Tanya kumuuza kuti "Ah, Tanya tikufuna tiyankhule nawe nkhani za ah, pa 911 ndi how you survived tikufuna nkhani ya iweyo especially kuti tichite feature ikhale nkhani yathu ya top ndi anauza tsiku mundiimbire tsiku lakuti nthawi yakuti anati okay chabwino anamuimbiranso tsiku limenelo Tanya sanayankhe anamtumizira imelo anapasa tsiku lina anayesera kumuimbiranso Tanya sanayankhe anayesera kumuimbiranso Tanya sanayankhe kenako anayamba kuti kodi munthu uyu bwanji sakutiyankha kenako kaya chinapangisa nchani anachita check ku harvard kuja kunena kuti tiyeni tichekeni ku harvard komwe amaphunzirapo atipase background ya Tanya a harvard ali ife sitinayambe tamva za munthu uyu ndipo sanabwerepo ku sukulu kuno sitikumuziwa kenako ati ticheke university inayo university inayonso ati hey, ife munthu uyu sitikumuziwa kenako ali tiyeni tioneni kuntchito kuja amanena kuti amagwira ntchito kuja ku world trade center kuwafunsa akampaniyo ali ife munthu uyu sitikumuziwa sanayambe wagwira ntchito kuja anthu aja kuyamba kudabwa kuti aa nde zikukhala bwanji kenako anapita kukafunsa kwa big dave kukapeza kuti kwa big dave abale ache a big dave akuti ife mzimayi ameneyu sitikumuziwa ndipo big dave adalibe mkazi kunalibe kuti anali engaged zonsezo sitikuziziwa anthu aja nkuzaziwa kuti a munthu uyu akunama kenako anayimba ku support network kuja kunena kuti tikufufuza za munthu uyu chilichonse chomwe ananena chikuoneka kuti akuti ndi chachani ndi chabodza aja nkumati aa sizingakhale zabodza chifukwa anapsadi olo kuti mumuone mkono wakewo a new york times aja anangoti zisavute tiyeni tifufuzeni kunena kuti munthu wachokera kuti koma unfortunately kuti mafunso aliwonse samapezeka mayankho bwinobwino a survivors network aja anamuchosa ntchito anamuuza kuti tikuchosa kaye pa upresident timvesese kuti zikuyenda bwanji ataona kuti ayamba kumfufuza kwambiri anathawa Tanya anasowa. Kenako ku Spain kunatuluka newspaper atalemba mu nyuzimo kunena kuti mzimayi uyu ndi wabodza zonse zija ananena zija zinali zabodza sanali American anali Spanish dzina lake sanali Tanya dzina lake lenileni anali Alicia Esteve head ndipo nthawi yonse zimachitika zonsezo world trade center imagwa iye sanali ndi ku america komweko anali ali kwawo ku spain ku barcelona anali ali mkalasi monse zimachitika zimenezo ku barcelona ku america anali asanapondeko phazi attack inachitika 2001 iye ku america anapitako 2003 for the first time kunalibe anangopita kumeneko nkukapanga chinkhani chake ndiye anafunsa kuti nanga mkono wake anapsa nchani akuti sanapse mkono wake anachita ngozi ya nthuthumula kalekale zokupsazo ndi zabodza kuyang'ana ah, nanga nkhani ya ujayu the man in the red bandana anampulumusa uja kufufuza nkupeza kuti ah, nkhaniyo inali yotchuka mmanyuzi mulimonse anthu amene anapulumusidwa analemba kunena kuti anapulumusidwa ndi man in the red bandana iye anangoona mnyuzi basi ndikupanga chinkhani chake ndikuziphatika zonsezo mmene muja nde anapeza kaudindo nde anatchukano kwambiri anthu anamunyoza anamutukwana munthu oyipa kwambiri kuti ungatenge advantage nkhani yoyipa ngati imeneyi kuti utchukire kufuna sympathy kufuna fame fukwa nde anatchukadi komano zinangomtembenukira anthu onse atamutana atamutuluka nanga si anali atathawa atathawira kwawo nde kunachita zii imene inali 2007 2008 ku support network kuja kunabwera email email yonena kuti chani kaya titi tanya kaya titi alicia dzina lake lenileni ndi alicia alicia wazipha chifukwa cha hate yonse yomwe analandira kuti anthu mmene ampangira muja wazipha anthu aa ah, ah, munthu uja mpakana wazipha basitu nkhani ija iyi akuti wazipha wazipha kenako munthu wina wake ali iyayi ineyo munthu uyu sindikumkhulupirira ngati ananama zonse zija odi ndifufuze kumfufuza kupeza kuti zonse zija nzabodzaso ali moyo anangolemba chi email kuti awaopseza kuti awasowesa anthu mtendere koma anali akadali moyo mm? ndiye anapezeka amagwira ntchito ku kampani ina yake anali secretary manager chani anamuchosa ntchito amati amagwi- amati akayamba kugwira ntchito kumalo akangomuzindikira kuti munthu uja ndi uyu amamuchosa ntchito last time anaoneka anaoneka 2011 panopo anthu sadziwa kuti akutani komanso anapezeka kuti mpaka anapanga documentary analemba buku yokhudza nkhani ya mzimayi ameneyo title yake amati the woman who wasn't there koma imeneyo ndi nkhani ya alicia esteve head chimene ananamira sindikuziwa chimene mwini wake ananamira mwina akuchiziwa Koma nkhani yake ndi imeneyo anthu amatha kuchita take advantage of nkhani zachabe, ma situation achabe popanda chifukwa nde zikomo kwambiri.